Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tikupitirizabe kukupasirani mapulogalamu athu ndipo osaiwala muli ndi ine Christopher John Mule amene timakhalanso tikupanga folo za ma NMS TV komanso pamene takumananso ndi mayi amene wawa amene analowa chisilamu ndeno tikufuna kuti athe kuzifotokoza komanso zina lawo komanso kumene akuchokera kodi nanga ndi mavuto ati amene akhala kukumana nawo kodinso Nanga chinawapanga ndi chani kuti mwina mwake athe kulowa chisilamu. Kodi nanga chisilamucho analowa chaka chiti, analowa mwezi uti. Uh, salamu alaikum. Alaikum asalamu. Uh, ah, zina lanu, mutifotokoze kuti kodi, zina lanu ndinu ndani? Zina langa ndine Roda Kazungu. Akuti zina lawo iwo ndi Roda Kazungu. Uh, ah, kumuzi kwanu kuchokera ndi kuti? Ine kumuzi kwanga ndachokera kwa Matope. Boma liti mbele? Boma ndi la Phalombe TA Nazombe. Boma la Phalombe TA Nazombe. Uh, ndi zoonadi munalowa chisilamu. Eh, ndi zoona ndi zoona ah, ndi chifukwa chani inuyo munalowa chisilamu pambuyo kuti mwina mwake simunali mu chisilamu komano munasankha kulowa chisilamu ndi chifukwa chani ine chimene chinandipangisa kuti ndilowe chisilamu mm. nthawi inake tinazapita pa mzikiti panali zochitika ndiye mawu amene amasanthulidwa mu kolani anandigwira mtima ndipo ndinazindikira choona. Nthawi yonseyi ndili ku Chikhristu ndimakhala munthu wosochera, koma chifukwa kuti ndinadziwa choona, n'chifukwa chake ndinasankha kupita ku Chisilamu, chifukwa ku Chisilamu amayankhula choona chokhachokha chimene Mulungu anachikhazikitsa pa dziko lino lapansi. Ah, zikomo kwambiri umomonso ah, ndi mmene afotokozera chabwino ah, kodi nanga pambuyo poti mwina mwake mwalowa chisilamu ndi mavuto ati amene mwakhala mukukumana nawo ndi mavuto ati amene mwakhala mukukumana nawo pambuyo poti mwalowa chisilamu ineyo ndi mavuto ambiri amene ndakhala ndikukumana nawo vuto lalikulu limene ndimaona kwa ine ndilodesa nkhawa ndi kunyozedwa ndimanyozedwa munjira zosiyanasiyana kumanena kuti "Ah, iwe wazitayisa nthawi kulowa ku chisilamu chifukwa achisilamu ambiri amakhulupirira ziwanda koma ine chifukwa cha chisankho changa chimene ndinachichita ndi mawu amene ineyo ndimawasatira amene amayankhulidwa mkolani ndinaona kuti china chilichonse ndichoona ndisade nkhawa ndi zoyankhula za anthu koma ineyo ndisate chipulumuso chabwino ah, zikomo kwambiri umomonso ah, ndi mmene afotokozera chabwino ah, timafuna mungotifotokozerako kuti kodi munalowa chisilamu chaka chiti kapena kuti mwezi wake uti Ineyo ndinalowa chisilamu pa 10 March 2026 yomweyi. Uh, zikomo kwambiri ah, umomonso ndi mmene tachezera ndi mayi amene wawa amene akhala kuzifotokoza kukunokuno ku Phalombe ndipo khalani pompo ndipo musayiwale muli ndine Christopher John Muli tikhala tikupitirizabe kukupasani mapulogalamu athu a NMS TV ndipo osayiwala tikapita ku TikTok kapangeni like komanso osayiwala kupanga komenti